zikomo zikomo kwambiri sangwani choyamba tifotokoze kuti maulemu onse akhale m'malo mwake Komanso tithokoze nonse amene mwafika pano madzulo uno komanso Amalawi tonse amene tikutsatira kudzera njira zosiyanasiyana uthenga wathu wa lero. Lero madzulo ano tabweranso kuti tifotokozere kuti kodi ulendo wathu tikuyenda bwanji. Kuchokera paja tinasiyana dzulo pamene tinafotokozera zotsatira zochokera ku madera angapo ndipo leronso tifotokozera kuti ntchito zolandira katundu zili motani komanso tifotokozera zotsatira zingapo zimene takwaniritsa kugwirapo ntchito kuchokera dzulo kufika lero. Choyamba, pa kulandira katundu kwathu pofika lero pa 22 September ndiye kuti talandira katundu yense kuchokera ku makhonsolo kwathu. Katundu amene anatsalira anali wa ku Mangochi District ndipo tifotokozere kuti katundu amene wafika kusonyeza kuti makhonsolo onse 36 akwanitsa kubweretsa katundu wawo. tithokoze mwapadera aku achitetezo ku Malawi Defence Force komanso ku Malawi Police Service uh, ndi azitetezo onse amene munatithandizira kugwira ntchito imeneyi poyamba paja pamene timatenga katundu ameneyi kuchoka ku Kamuzu International Airport kupita naye ku madera onse komanso pamene timachita retrieve kubwerera kuno tithokoze ndithu chifukwa katundu yense wayenda bwino komanso wafika dzulo tinafotokozerera kuti pali makhonsolo angapo amene tina titawunikira titayambapo kugwira ntchito tinayimitsa kaye kuti tiwunikenso mwapaderadera Timafuna kuti tifotokozere mongokumbutsa kuti madera amenewa kunali ku Ntcheu, ku Nkhotakota, Nkhata-Bay, Mangochi Municipality komanso ku Machinga. Kumeneku tinayimitsa pokhala kuti timafuna tiunikire bwinobwino kuti kodi kuwonkhetsera kunayenda motani, Komanso chifukwa talandira madandaulo angapo amene amatchula ku ma khonsolo kumeneku. Timafuna lero tidziwitsire mtundu wa Malawi kuti takwaniritsa kulongosola za ku Machinga, ku Nkhotakota komanso ku Nkhata Bay. Madandaulo adakabwera ndipo tidakawunikira ndipo mwa malamulo tiwonetsetsa kuti dandaulo lina lililonse limene talandira, taliunikira ndipo tayankha pamene titafikire poulutsa ndi kumalizitsa zotsatira zathu. Mongokumbutsira madandaulo tiyeni titumize formally osati kudzera ku social media kapena kutumiza ku WhatsApp Tikumafuna kuti mutilembere komanso mukamalemba choncho, tiyeni tiikepo umboni woyenerera umene ukuonetsa kuti chimene chinalakwika ndi chani osati kungokamba kuti akuti mwakuti. Zikakhala motero zikumakhala zotivuta kuti kodi nkhaniyo tingailondoloze bwanji. Timafuna tsopano tikambeko za mchitidwe umene ukuchitika mbuku koma poyamba tikumbutsire kuti ntchito yowulutsa zisankho tinapatsidwa pa malamulo masiku 8. Malamulo poyika nthawi imeneyi panali zifukwa, choyambirira chikhale ngati chitetezo kwa voti ina iliyonse komanso ngati udindo kwa bungwe la MEC kuti zotsatira zonse tiziunikire modekha komanso kuti tiyang'ane moyenerera kuchita verify komanso kulongosola kapena kuchita resolve ma complaints onse panopa tili pa nthawi ndithu kunoko ku tally center pamene tikuti timalizitse ntchito imeneyi koma timafuna titsimikizire komanso kudziwitsa mtundu wa Malawi kuti ntchito imene tikugwira ndiyofunikira tikufunika kuti tichite verify tipange reconcile komanso kutsimikizira kuti zotsatira zimene tikuwulutsa ndi zimene zachokera ku ma polling station kwathu ndi mmene anthu anavotera Ndikofunikira kuti ifeyo tikamalengeza tikhale kuti ntchito tagwira moyenerera. Komanso tidziwe kuti mkati mwa masiku 8 mmenemu ndiye kuti tikulandira madandaulo kuchoka dziko lonse ndipo tikufunikira kuti dandaulo lina lililonse tiliyang'ane, timvetsetse kuti pamene panalakwika, pamene pakudandaulidwa ndi pati ndipo wina aliyense tithe kumuyankha malingana ndi malamulo. Pachifukwa cha chimenechi sitingalengeze zotsatira mwaphuma. Tikufunika kuti tigwire ntchito malinga ndi mmene malamulo anakhazikitsira kuti tikamanena kuti zotsatira zathu ndi izi zikhale kuti ndi zovomerezeka. komanso zodalirika. Pa chifukwa cha chimenechi, tipemphe kuti amene mukuchita zinthu zokuti mukufuna mufulumizitse Malawi Electoral Commission kuti tiulutse zotsatira tisanamalizitse mchitidwe umenewu usiyike chifukwa sizikuyenera kutero. Kaya kukhala mademo kumsewu kumavina kuti a mec afulumire, zimenezi sizithandizira takhala tikupempha kuti tiyeni tonse tisunge bata ndi mtendere kuti tionetsetse kuti ntchito yathu tigwire moyenerera tikudziwa kuti wina aliyense akuyembekezera kuti amve zotsatira ndi zotani ndipo ifeyo tikugwira ntchito mochilimika mwa ichi tikupempha anzathu a zipani komanso makandideti kuti tiyeni tidekhe Masiku atsala pang'ono ndipo ntchitoyi timalizitsa. Tiyeni tisunge bata ndi mtendere komanso tisamalire umodzi wathu koma koposaposa tiyeni titsatire malamulo. Timanena kuti dziko lathu we respect the rule of law. Tikuyembekezera kuti atsogoleri athu mukhala chitsogolo cholemekeza malamulo kuti anthu amene akubwera pambuyo panu achitenso chimodzimodzi. Tidakali pomwepo, tikupemphanso a Malawi tonse kuti tiyeni tisakhale patsogolo pofalitsa nkhani zabodza, nkhani zimene tilibe nazo umboni chifukwa tikatere timabweretsa mantha komanso anthu amakhala kuti sakukhazikika. Kumbali yathu tipitiriza kupereka information imene tili nayo kudziwitsa mtundu wa Malawi kuti ntchito tikugwira motani. komanso ulendo tikuyenda motani kuti tonse tiyendere limodzi pachifukwa chimenechi tipemphe chonde ndithu kuti let us desist from peddling fake news misinformation and disinformation ngati muli ndi mafunso tili ndi um, department ya media ndi Pub- public relations amene mungathe kuwafunsa kuti kodi izi zikuyenda bwanji, zachitika motani. Tiyeni tisamalire democracy yathu. Tayenda ulendowu mwabwino kuchokera nthawi ija tinachita kampeni yabata ndi mtendere. Tiyeni tisaononge ulendowu, watsala pang'ono. tsopano mutilole kuti tifotokozere zotsatira zimene tabwera nazo tsiku la lero choyamba ku machinga ku khonsolo ya machinga kumeneko anthu amene analembetsa kalembera kaundula wathu wa voti analipo 253,176

Milward Tobias, Independent, 59 votes, Dr Michael Bizwick Usi, odya zake alibe mlandu, 330 votes, Lilongwe City. Kumeneku anthu okwanira 409,625 ndi amene analembetsa mkaundula wa voti

Milward Tobias, Independent, 77 votes. Dr. Michael Bizwick Usi, Odya Zake Alibe Mlandu, 1,597 votes. Dowa. Ku Dowa amene analembetsa mkaundula wa voti analipo 347,295 ndipo amene anakaponya voti yawo

Dr Lazarus McCarthy Chakwera of Malawi Congress Party 216,091 votes, Kamuzu Chiwambo People's Transformation Party 1,290 votes, Adil James Chilungo Independent 276 votes,

Patriotic Citizens Party 89 votes, Smart Mulumbe Swira Independent 94 votes, Miwat Tobias Independent 105 votes, Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mulandu 443 votes. Tsopano tipite ku Chikwawa.

Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimayi 634 votes Dr Lazarus Mccarthy Chakwera Malawi Congress Party 7290 votes Kamuzu Chiwambo People's Transformation Party 516 votes Adil James Chilungo Independent 377 votes

Milward Tobias, Independent, 81 votes. Dr. Michael Biswick Usi, hoja zake alibe mlandu, 371 votes. Tsopano tipite ku Blantyre City. Kumeneku, anthu amene analembetsa m'kaundula wa voti ndi 306,531 ndipo anthu okwana 253,445 ndi amene anatuluka kudzaponya voti, imene inali 82.7%.

Dr. Michael Bizwick Usi odya zake alibe mlandu 1087 votes. Tsopano tipite ku M'mbelwa kapena tinene kuti Mzimba.

Dr. Michael Biswick Usi odya zake alibe mlandu 911 votes. Tsopano tipite ku Balaka. Kumeneku anthu okwana 170,027 ndi amene analembetsa mkaundula wathu wa voti ndipo anthu 137,121 ndi amene anaponya voti yawo

imene inali 2% ndipo mavoti ovomerezeka anali 211,155 amene ayenda motere dr joyce hilda banda people's party 574 votes

31 votes, Smart Mulumbe Swira Independent 48 votes, Milward Tobias Independent 44 votes, Dr. Michael Biswick Usi Odya Zake Alibe Mlandu 371 votes. motero ndiye kuti makhonsolo amene tawunikira ali motere neno salima ntchisi Zomba City, Karonga Town, Likoma, Kasungu Municipality, Luchenza Municipality, Mwanza, Chitipa, Rumphi, Mulanje, Mzuzu City, Machinga, Nkhotakota, Lilongwe City, Dowa, Nsanje, Chikwawa, Zomba District, Blantyre City, Mzimba, Balaka ndi Thyolo. Tipitiriza kugwira ntchitoyi ndipo mawa tikhalanso tikufotokozera zotsatira zina. Ndikuthokozeni amayi ndi abambo chifukwa cha kubwera kwanu komanso kuposaposa chifukwa cha kumvetsera kwanu. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo.